tɛgɛ dara siganamɔgɔ maa fila kan kati kiri tigilamaw fɛ minnu kɛra sababu ye ka burema jomasi sisogo bɔnɛ a ni la kati kɔkɔ plateau la ni fiyetɔ ka kwa binna cɛncɛn la e muganni dabɔra o hukumu kɔnɔna la nin y'an bɔlen ye ka na n congo ko kura ka na ni kunnafoni jɛlen a n'a sanuma k'a nɔgɔ bɔ a la min k'o daw ma todunkan na ladiriya o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ an ka kɔrɔfɔ tɛmɛnenw na an delila k'a fɔ aw ye kalo naani ka segin bi kɔfɛ an ye walawalali caman kɛ aw ye nin kunnafoni na an y'a yira aw la k'a fɔ n ko kamalen dɔ de su taara ye a ka bolifɛn mɔbili kɔnɔna la kati kɔkɔ plateau la lise manbi kɔfɛla la ɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲini ka ɲina dɔɔni an bɛ hakilina jigi fitinin kɛ miniti kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔ yaasa u ka se ka faamu sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye burama jɔmasi sisogo ye u b'a wele ko jɔni wa burama e, muso kelen tun b'a bolo wa den naani o tun b'a bolo muso min b'a bolo o ye an ka jamana maraba ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye adama ba konare ɔ o den o o o muso olu ka lagare o de tun b'a bolo o tumana fɛn min ye burama ye a tun bɛ emiya la kulikoro ni o ye école militaire interarmes ka burama to yen nɔ ani maa dɔ de nana ka na ɲɔgɔn dɔn yen nɔ ni o ye musolaka ye ɔ o muso in siga kɛlen bɛ ale yɛrɛ de la ko ale de kɛlen bɛ burama faaba ye wa muso in kelen tɛ dɛ muso in tɔɲɔgɔn sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ yen tuguni siga kɛlen bɛ o fɛnɛ la k'a fɔ ko o fɛnɛ kɛlen bɛ sababu ye ka fara muso in kan ni ka burama bɔnɛ a ni la o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye burama ye a kɔni su yera a ka bolifɛn mɔbili kɔnɔna la ni o ye e, bolifɛn toyota ye ni toyota min kulɛri ye jɛma ye o kɛra ka bɛn e, juye kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ma san ba fila ani juye kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ma san ba fila ani mugan ni saba ɔ fɛn min ye burema ye a kun nana seliba kɛ de la o tuma na tile naani seliba tɛmɛnen kɔfɛ a su taara ye a ka bolifɛn kɔnɔna la ka bɛn nɛgɛ kaɲa tan ni wɔɔrɔ wagati ma o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye burema ye ale kɔni su yelen a ka bolifɛn kɔnɔ wele bilala an ka lakana tigilamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ yɔrɔ minnu ka mara kɔnɔna la ni o ye kati kura komisariya ye ni o ye premier arrondissement kɔrɔlen in ye ni ale ɲɛmaaya tun bɛ kɔnpoli siyaka kulibali bolo o tumana kɔnpoli siyaka kulibali ale ma a ko bila dagagirinda la ale ye a ka cɛdenw bila ka taa kɛnɛ kan ne ka taa jateminɛ baaraw kɛ ɔ fɛn min ye ee kati o kiri tigilamaaw fana ye ɔ olu fana sen donna ko in na olu ko ko nin tɛ dan katikura kɔmisariya dɔrɔn ma o tuma na olu fana ye laɲini kɛ yaasa ka se ka maa caman bɛ yen nɔ ni ka se ka olu sen don nin wulikajɔ in na yaasa e, fɛn min ye maa min kɛra sababu ye ka burema ni ka a bɔnɛ a ni la yaasa tɛgɛ bɛ se ka da a fagabaaw kan cogo min na ɔ o wulikajɔ kɔnɔna la sa fɛn min ye kɔmisariyaw caman ye olu sen donna kɛnɛ kɔnɔna la i n'a fɔ kuluba kɔmisariya u ye olu ta ni ka olu bɛɛ don e, ko in kɔnɔna la ani ka taa se e, kati hɛrɛmakɔnɔ kɔmisariya ma ni o ye kati deuxième arrondissement kɔrɔlen in ye olu fɛnɛ taara ni ka olu sen don ko in baara kɔnɔna la ani ka taa se fana fɛn min ye e, gendarmerie ye kati olu bɛɛ lajɛlen sen donna ko in kɔnɔna la ani ka taa se kɔmisariya wɛrɛw ma o tumana kɔmisariya duuru olu de sen donna nin wulikajɔ in na yaasa fɛn min ye fagabaga in ye tɛgɛ bɛ se ka da a kan cogo min na o wulikajɔ de tora sen na ɔ ani fɛn min ye burema ye ale ka nɛgɛjuru siraw u nana ka na olu larawe o laraweli sen fɛ a nana ye k'a fɔ ko muso kofɔlen dɔ bɛ yen nin nɔ ni ale bugunnatigɛ filɛ nka an b'a tɔgɔ to dogo la sabula kiri kɔni ma tigɛ fɔlɔ nka muso bilala mandat de dépôt la a yirala k'a fɔ ko sigana belebele kɛlen bɛ muso in de ma ni ale de ma kɛ sababu ye ni ka burama bɔnɛ a ni la ka d'a kan fɛn min ye burama ye a yirala k'a fɔ ko dɔnbagaya tun bɛ a ni muso in cɛ kabini wagati min na burema a tun bɛ emiya la sabula burema a tun bɛ emiya la wagati minnu na a ni muso in ye ɲɔgɔn dɔn yen nɔ de nka a nana ka na bɔ emiya in na ni ka taa e, fɛn min ye sanubɔyɔrɔ la a tun bɛ baara kɛ kayi sanubɔyɔrɔ dɔ la ɔ a tun bɛ baara min fana kɛ fana o fana tun ye ɛnterepɛrɛtiya ye o tumana jɔn a ni muso in kɔni nana ka na a yirala k'a fɔ ko muso in de kɛra maa laban ye a ni maa min kɔni kumara ɲɔgɔn fɛ wa muso in ni burama kumara ɲɔgɔn fɛ a n'a fagara yɔrɔ min na o cɛ tun tɛ tɛmɛ kilomɛtiri kelen bɔɲɔgɔnko kan wa a yira fana k'a fɔ ko jɔn fagalen kɔ ko fɛn min ye muso in ye ko a ka nɛgɛjuru sira kɔni caman o taara ye jɔn ka e, e, e, telefɔni kɔnɔna la ɔ fɛn min ye muso in ye ale welela ko a ka na sɛgɛsɛgɛli bolo kan o tumana fɛn min ye e, lakana tigilamɔgɔw ye u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye muso in wele muso in mɛnna yanni a bɛna welekan jaabi taa ni ka segin caman munumunu saalo caman o tumana muso in bɛ na don min na kɔmisariya la a nana o y'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a tɛgɛ la ni e, sirɔmu bɛ kɛ mɔgɔ la ni fɛn min ye o tumana a nana yira k'a fɔ k'ale tun ma se ka na ka d'a kan ko ale fari de tun man di a la o de nana kɛ sababu ye fɛn min ye sigasigana tɔ bonya kosɛbɛ fɛn min ye muso in kan ɔ o hukumu kɔnɔna la muso in kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ni jɔn ko min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye teriya de ye wa